Seo an tríú cuid den fhíseán dea-chleachtais ina bhfuil Áine Ní Bhreisleáin ag labhairt le Colm Ó Bréartúin. Thaispeáin tú frog dúinn, thaispeáin tú an mias dúinn déanta as duilleog cáil nó cabáiste, thaispeáin tú dúinn fosta an pota nó an cupán beag sin agus an an píosa seo a thosaigh tú leis ar chuir tú na cineál na sort na hearraí difriúil ar fad ina saothar, bhí eitrí agad, bhí duilleogaí ón gheimhreadh agad agus bhí roth agus lego agus píosaí éagsúil ansin fite sa phíosa amháin. Yeah, just bí bí samhlaíoch faoi cad tá a thabhairt fhéin duit. Em, tá mé chun obair a dhéanamh air seo anois so so cuirfidh mé sin ar leataobh fá second arís. Em, so, an taobh, tá tú ag iarraidh falla, balla, nó braitheann sé, deireann mise, tógadh mise leis an bhfocal falla ach deireann an, deireann gach duine eile balla. Cad a dheireann tusa, balla nó falla? Balla ach sílim go mbraitheann sé ar do chanúint so tá an bheirt acu ceart. Is gá dom an dá fhocal a rá i gcónaí. I mean, is falla i mo cheann é, sin mar a tógadh mé. Ok, arís, tá mé ag déanamh ispín mhór a tharraingt amach, an lámh iomlán á úsáid agam. Tá mé ag iarraidh

So I mean seo bealach deas chun tús a chur leis, just brú i do lámh é. Actually sin rud suimiúil, má dhéanann tú ispín right, cuireann tú isteach i do lámh é agus brúann tú mar sin é, tá an chrut sin éagsúil ag gach uile duine, tá lámh gach uile duine sa domhan éagsúil lena chéile, cosúil le lorg na méar, tá an chrut seo, so sin ins an tSeapáin úsáidtear é sin mar rud chun do chuid chopsticks a chur air. Ah! Má tá tú críochnaithe ag ithe, cuireann tú do chuid chopsticks ag seasamh suas ansin is féidir teacht ar ais chucu níos déanaí. So sin rud an-dheas, I mean, you know. Tá samples, yeah, agus beidh ceann gach páiste éagsúil fosta. Yeah, so sin rud a bhféadfá a dhéanamh go héasca, so d'fhéadfá ainm a chur faoi.

Agus ansin timpeall an falla a thógáil. So, tarraingeoidh mé é seo de. Go hiondúil fágfaidh mé, tá sé an, má fheiceann tú go bhfuil loinnir air, like go hiondúil ní bhainfeadh mé é de go raibh an loinnir imithe de ach déanfaidh mé iarracht é a bhaint anois, ok. Tá sé píosa beag ró-fhliuch.

Nuair a choinnigh tú in áit a raibh Lego, is féidir an dromchla a tharraingt de agus go mbeadh an dath ins na poill. Na poill, aha. So, fiú na heochracha freisin. Ó, tím lorg na n-eochracha ansin. Yeah. Arís, Dá mbeadh níos mó ama agam d'fhéadfainn dul isteach ina leithéid níos doimhne ach anois tá mé just chun bealach a thabhairt sampla de. Gearrfaidh mé suas an cruth. That's it. Má tá tú ag iarraidh cruth a roghnú, faigh bileog páipéir agus gearr amach é agus cur os a chionn é. Tá mé chun é a dhéanamh, let's say, déanfaidh mé rud deireanach ar chruth croí. So d'fhéadfaí a leithéid a dhéanamh, so cuirfidh mé síos i dtosach é, actually déanfaidh mé cruth eochair. Eh. Is go briscéir. Tá sé sé ceart go leor níl sé Tá sé gur sampla nó gur gur léiriú ar an rud

Ach arís, má tá tú ag just rud é á mhúineadh agat, tá tú ag iarraidh go mbeadh tuiscint acu conas cré a ghreamú le chéile. So tá sin, bainfidh mé sin de arís. So tá sin gearrtha maith agatsa ansin. Sin bunchloch. So aon ábhar, aon uair atá tú ag greamú dhá phíosa cré le chéile is gá an dromchla a ghearradh.

Toisc gur réitigh mé an chré seo inné, bheadh sé tábhachtach a leithéid a dhéanamh. So, déanaim an taobh eile den chré seo. Tá an chré seo níos boige. So, arís tá an coimhlint ann, tá sin píosa beag níos tirime ná seo. So, tá seans mór nach ngreamóidh sé i gceart. So is gá, tá, tá tábhacht leis an, leis an, an, an scríobadh agus an gearradh. So is. An t-ábhar arís, an bunábhar, bhí tú ag caint ar na pacáistí agus eh you know just faoi sin agus má tá duine ag dul amach ag lorg you know just ag dul chuig siopa ealaíne nó siopa you know i ndíol ábhar mar sin go dté na rudaí bunúsacha dá mbeifeá chun rang like bunrang nó buncheardlann a dhéanamh le páistí go bunúsach teastaíonn na hearraí uait cosúil le na huirlisí so paca uirlisí an chré fosta, like an bhfuil tú ag caint ar mhála mór cré, bhfuil tú ag caint ar, bhfuil meáchan, you know dá mbeimis chun ceardlann a dhéanamh do dheichniúr páistí, cén sórt mála a bhéarfá leat? Seo mar a thagann an chré. Seo scarbha is comhlacht ó thuaisceart na hÉireann iad seo. Tá mé chun sonraí an chomhlacht DBI a sheoladh ar aghaidh so is féidir libh é a chur leis. Is dóigh liom gur thart ar €23 an mála atá ann. Dá mba rud é go raibh mé ag déanamh ceardlainne le thart ar cé mhéad dalta ar. b'fhéidir deichniúr nó mar sin, dá ndéarfaimis go raibh deichniúr ann cibé. ag brath ar an aois, má tá siad an-óg d'fhéadfá b'fhéidir fiú fiche cúig dalta a fháil as an mála amháin. Ach like arís braitheann sé buachaillí is cailíní má bhíonn siad chomh tógtha rudaí ollmhóra a dhéanamh agus úsáid i bhfad níos mó. Yeah. Yeah. Um, agus uirlis atá dochreidte tábhachtach ná an wire. Ní féidir mórán a dhéanamh, bhuel is féidir mórán a dhéanamh gan é ach déanann sé an saol i bhfad níos fuiriste. Eh, má tá tú ag iarraidh cré a ghearradh. Mhm. níos éasca é a ghearradh. So, má tá tú ag iarraidh é seo a dhéanamh, tá sé chomh, you know, labour intensive, tá an-chuid gníomh i gceist agus, you know. Ní bheidh sé chomh, em, b'fhéidir chomh cothrom ceart agus a gheobhthá leis an, leis an srang sin, leis an srang atá agat. Yeah, so just, má thá, Is é go bhfuil grúpa páistí agat agus tú ag iarraidh a rá leat féin, ag iarraidh an méid cothrom a thabhairt do gach duine, is féidir leat, is féidir fiú leabhar a chur ar an taobh agus é a tharraingt leis sa go bhfuil an méid céanna á bhaint agat gach uair. Tá rudaí féidir a cheannach, harp. Cé mhéad de seo an mbeidh ar siúl agat? So, is cruit, so glaoitear harp air. So, basically tá sreang ann agus tá roinnt, tá airde faoi leith ar an taobh anseo ach rud éigin, dá mbeadh tú ag iarraidh slisín cré a thabhairt do dhuine éigin, cuirim síos ar leataobh é. Deirim arís é. So, cinnte go bhfuil an, an méid céanna cré á thabhairt agat do gach páiste. Sin. Ní bheidh, ní bheidh éinne ansin ag gearán go bhfuil duine ar bith ag fáil níos mó ná níos lú. Beidh duine éigin i gcónaí ag gearán. Braitheann sé ar phearsantacht gach duine, ach is bealach deas é sin le cinntiú go bhfuil gach duine ag fáil an méid céanna. So glaoitear cruit air sin, so harp. Tá an mála ábhair agat ansin. Níl siad sin ró-chostasach, thart ar €14 b'fhéidir? Cá chuir mé? So tá an wire laistigh de sin agus tá an kidney seo. Tá an snáthaid seo iontach, an-áisiúil agus bí cúramach, tá sé géar agus féach leis, you know. gortú má dhéanann tú seaicín éigin. Tá an t-ábhar sin go maith go háirithe má tá rud éigint má tá rud éigin ró thiubh, úsáidtear é chun an chré a tharraingt amach agus é a dhéanamh níos éadroime. Tá ceann agam anseo in áit éigin. Pacáiste oscailte. Agus mar a dúirt tú, má tá duine díreach ag dul á phéinteáil, dul á fhágáil le triomú agus á phéinteáil, is féidir an péint póstaer a úsáid nó na poster paints a bheadh ag cuid mhór grúpaí, ag cuid mhór scoileanna agus rangannaí. Yeah. Nuair atá tú á dhéanamh arís, déan cinnte go bhfuil sé breá tiubh air agus nach bhfuil tú ag meascadh é leis an gcorpán cré é féin. So, tá sin ins an mála anseo, ok? Má thá an t-ábhar agat ró-thiubh agus tá tú buartha go bpléascfaidh sé ins an tornóg, úsáidtear é seo agus téann sé isteach agus gearrann sé, tugann sé an píosa amach ar bhealach níos éascaí, ok? Tábhachtach má dhéanann páistí rud éigin athá ró-thiubh agus nach bhfuil tú ag iarraidh é scriosadh le poill a chur ann. Agus, agus mar a dúirt tú, seo deis b'fhéidir do dhaoine, do ghrúpaí aithne a chur ar an duine áitiúil atá ag plé le potadóireacht nó leis an chré agus b'fhéidir iarraidh orthu theacht isteach agus ansin gur féidir an t-ábhar a thabhairt chucu agus é a chur sa tornóg agus é a chur sa teas agus go dtiocfaidh siad abhaile le ábhar a mhairfeas níos faide agus gur féidir leo an dathú ansin a dhéanamh air. Yeah, I mean tá, tá, tuigim gabháil leis an um, an gcruachás atá an saol ann faoi láthair, I mean níl na, na, níl ealaíontóirí ag tuilleadh airgead. So dá bhféadfá dul i dteangmháil leo agus dá bhféadfá like cúpla scilling a thabhairt dóibh ó thaobh an, an, an tornóg agus, you know, you know, b'fhéidir píosa a cheannacht uathu mar, mar, buíochas. B'fhéidir go ndéanann siad an kiln a thabhairt díobh saor in aisce. Déan rud éigint deas. Agus i ngach contae nó i ngach ceantar beidh duine thart atá ag díol agus ag cruthú píosaí galánta agus is dóigh mhaith é le aitheantas a thabhairt ar ealaíontóir go bhfeicfidh tú gur ann don ealaíon, go bhfuil daoine ansin ag díol na bpíosaí áille go bhfuil slí beatha as agus gur cheart you know na rudaí dúchasacha Éireannacha fosta a tacú leo agus you know tchífidh na páistí oh wow you know is slí beatha iontach so tá daoine anseo agus seo an dóigh a bhfuil siad a bhfuil siad ag feidhmiú seo an dóigh a gcaitheann siad a saol yeah. Um, like, fiú agus tú ag ceannacht na hábhair ó Mhóirne sa DBI, abair léi cá háit a bhfuil sibh agus bhfuil aon aithne aici ar éinne sa cheantar agus déarfaidh sí leat, mar tá sí ag sláthrú an ábhair ar fud na tíre. So, má tá tú ag iarraidh suan, má tá tú ag iarraidh an nasc a chruthú, d'fhéadfadh sí é a dhéanamh díobh, b'fhéidir. Tá cúpla, tá cúpla áit éagsúil thart ar an tír a dhéanann an ábhar a shláthrú ach tá an-mheas agam ar an bhean seo, Móirne, sa DBI. Agus is tá muid ar fad i mbliana ag caint ar tacú le rudaí dúchasa, áitiúil agus goidé an dóigh níos fearr ná tacú le rud iontach agus tá tú féin ábalta ábhair a chruthú ag deireadh an lae so tá gach duine ag fáil buntáiste i ndáiríre. I mean smaoineamh faoi, tá, tá mé ag iarraidh. Like, is breá liom daoine a thabhairt le chéile chun dealbh a dhéanamh, gach duine ag obair le chéile i dtreo rud éigin críochnaithe, so is le gach duine an phíosa. So ar scoil, mo chuid páistí féin, Scoil Lorcáin, dhéanamar binse mór lasmuigh, binse féidir leat suí air agus séard atá ann ná peann luaidhe ach do dhein gach, bhí sé bunaithe ar, bhí Dalkey Book Festival ar siúl ag an am, so chuir mé ceist ar gach dalta dealbh beag a dhéanamh dírithe ar an leabhar a thaitnigh ba mhó leo. So mo mhac bhí sé tógtha le famous five ag an am so dhein sé Timmy the dog. So dhein sé an dealbh ach tar éis a dhein sé chuireamar fuair mé agus chaith mé isteach i mould é so bhí bhí an crot mór caoga pingin air an rud seo. So dá muid ag rá peann luí agus a ghearr tú peann luí bheadh bheadh an crot caoga pingin air má thuigeann tú mé like beann mór. So bhí seacht déag acu sin againn agus tá an bíonn sé thart chomh ard leis sin, so thart ar tríocha cúig, daichead centimetre, b'fhéidir níos mó, breá le suí air. So leis na caoga pinginí seo fada le chéile agus tá, fuair mé em conas na cones bóthair ann, so chuir mé cré thart timpeall air sin freisin, so barr an peann luaidhe agus fuair mé conas na, na, buicéidí na tough bags, tough buckets na cinn bhuí ruibéir dathanna deas orthu so líon mar sin mar an glantóir ag deireadh so braitheann sé mar bíonn siad deas so dhein gach uile dalta sa scoil dealbh bunaithe ar leabhar a thaitníonn leo agus anois is féidir leo suí ar an bpeann luaidhe seo mar ag ithe a lón taobh amuigh den scoil so is breá liom a leithéid a dhéanamh agus just bíonn bíonn seans agat comhrá beag a bheith agat le le gach duine agus iad á dhéanamh agus dhéanamar sin thar tréimhse seachtaine so you know. sin an rud atá galánta faoin ealaín, an nasc agus an spreagadh cruthaitheachta agus go háirithe páistí atá thar a bheith ciúin agus cúthaile is fríd an ealaín atá siad compordach á gcur féin i láthair, fiú b'fhéidir nach dtuigeann siad gur sin atá ar siúl acu ach go minic tchíonn tú an páiste is cúthalaí agus is ciúine agus is iad atá i gceannas go hiomlán nó an máistir nó an mháistreás ar an obair atá ar siúl sa seomra ealaíne, tá sé galánta. Tá sé. A Chormaic, go raibh míle maith agat as dhul fríd na céimeannaí linn ansin ó thaobh na na píosaí difriúla a bhí tú ábalta a thaispeáint agus sórt inse do dhaoine is féidir toiseacht beag agus b'fhéidir cur leis agus ma tá tú, go háirithe ó thaobh potadóirí agus lucht ealaíne ins an cheantar, déan an nasc sin, b'fhéidir iarraidh orthu labhairt ag do ghrúpa áitiúil nó theacht isteach agus b'fhéidir taispeántas a thabhairt. agus ansin is féidir na scileanna a thabhairt ar aghaidh agus beidh na páistí agus a gcuid tuismitheoirí nó a gcuid caomhnóirí ábalta rud inteacht a fhoghlaim agus b'fhéidir caitheamh aimsire deas a fhorbairt leo féin le chéile sa bhaile. Cormac, Go raibh míle maith agat as a bheith linn. Cormac Ó Bréartúin ansin, is múinteoir meánscoile i gColáiste Eoin agus é ag plé le fada an lá leis an chré agus le cúrsaí a bhaineann le ealaín cré. Go raibh míle maith agat as a bheith linn ar an chaint seo de chuid Ghlór na nGael. Míle maith agat. Ócáid an-deas a bhí ann. Tá súil agam gur rud é gur féidir é a fhoghlaim as sin agus sure má tá aon cheist eile cuir orm í. Tá fáil ar fhíseáin dea-chleachtais eile ar chomhairle agus ar acmhainní tacaíochta ar shuíomh.